nne m ndị Igbo ekenekwa m ụnụ hmm? happy oye tata happy tata bụ oye ama na oye tata dịrị anyị mma oye ndị mmiri ya sị m ndị mmiri gọzikwere na ya o nwere ife m ji maka ya wee pụta tata eh? na nerenụ m vidio na nenụ vidio ahụ nenecha ka anyị bịa kwuo okwu na ya mara m wụ dibịa onye ọ bụ nwa nwoke ka m kubatara n'ọgwụ were si na ọ dị obere mbi ya aka n'ọgwụ nwa m ọgwụ ama atụ gị ihe a gwọrọ ajọ ọgwụ ama atụ gị kama onye chọọ igbu ya were ya were arazere mmiri ana m adọ gị ọdụ n'ọgwụ niile nna gị ji dị ebube n'ọgwụ niile nna gị ji dị ebube ka ị na-anachara ha ncha niile n'ọgwụ niile nna gị ji dị ebube na igbubo nna gị na ohika ihe mere nna gị ọbara tụle dibịa n'ime ọbara ọla Arara, welcome back. Yes. Um, ife a bụ video our brother, uh, Ijele Eze Ọgbanje, uh, nwa chi ya na-amala ọgwụ, nwa chi ya na-amala ọgwụ. Yes. Ijele Eze Ọgbanje nwanne m deme edeme. Ọ sị gị na akụ nyịrị nna na nwa ya akpata ya. ọkwa afọ ọzara a afọ ọzara ee is my brother onye onye Ụga be anyị ebe a yes onye Ụga ee ọ gachago ma pastor maka o mechara pastor mechaa many things wee bata n'ọdịnala wee fụ na ee wee fụ na ife niile ọ na-agbagharị kamgbe ụwa n'ọlụ dibịa mara ya ọ bata ebe ahụ bidozie nyewere ndị mmadụ aka bunyere ma machine nwebe obi aṅụrị obi aṅụrị dị ọ rụọ ụnọ enu obere oge complete ụnọ ụnọ enu ya ọ bụghị ịgbagharị n'ụka ọ bụghị ịgbagharị around bụ ya bụ the major thing. now ọ bụghị side ahụ ka anyị na-eje kedu ife anyị ji maka ya wee bịa eba tata our brother nwa ya nwoke o bido kpegide ekpere kpegide ekpere chukwu mee ebele wee nye ya odegwu nwa nwoke ee ndị ichie wee bịara ya ụwa nna ya wee bịara ya ụwa i think o wee decide na ọ ya-eme dedication child dedication ka o ka o were nwa ya dọọ ya ọdụ n'ife o ji wee wụrụ odogwu dọọ ya ọdụ kubata ya n'okwu ọ ka e si eme ya mbọsị gboo gboo mgbe ochie ị mụọ nwa ị ma na vidio m gwara ụnụ sị ụnụ na a na-ekuba nwa na ndị ichie ọ mmemme o mere ife ahụ child dedication o kuru nwa ya kuba ya na ndị ichie thank God na ọ bụrụgo dibịa already o werezie ya dọọ ya ọdụ n'ọgwụ niile dị n'ime be ya wee gosikwa gị na ọgwụ abụrọ ihe ọjọọ afụrụ m na comment section many people especially ndị na-asị na nwa a tolite kịta o tolite kịta ọ ibe akpara ya nke emebe ya ebe emebe ya na ya ha amazi ebe ife na-eme ya esi ụfọdụ sị na a kara iche ka nwatakịrị too ka ọ mara na ọ ya-eso ụzọ omenala ma ọ bụ oje ya eso ụzọ omenala really as in really kedu mgbe i bidoro baa catechism kedu mgbe ị natara olili kedu mgbe ị kwụrụ aka n'isi kedu mgbe a gbara gị n'ụlọ ụka kedu mgbe e mere gị baptism n'ụlọ ụka ị nwere ike ịgwa anyị onye na-ekwu sị hapụ ya ka o too onye na-ekwu na nwa tolite eme nke a mee nke a so initiation ife ndị ụka na-eme anyị initiate na nwa ekulu anyị ekuru gị eje n'enu altar fada bịa okuru gị kugbe n'enu altar show na wenye gị enu kedu onye ọ na-egosi gị ya onye ka ọ na-epresent gị ebe ahụ i wee tolite mgbe nwatakịrị tolitere nwatakịrị ọbụla a mụrụ ọfụụ ọ na-etolite brain ya dị brain ya dị as empty as everything o nwerọ ife dị na ya as a plain sheet na ị ka brain nwatakịrị a mụrụ ọfụụ dị onye a plain sheet o nwerọ ife edere na ya ọ ife ọbụla ị na-etinye ya ọ na-amụ culture na-amụ tradition na-amụ eh, eh, mother's tongue ya na-amụ language na-amụ everything ọ mara kwuba okwu akpọjebe ya n'ụlọ ụka kuru ya n'aka kuba ya n'ụlọ ụka kuru ya na-aga ọ gaa catechism ọ ya-ebido from children's ya nkuzi ndị ụka ji anyị ndị ụka emego anyị taatị ndị ndị emego anyị alụ kama na ife a anyị na-agasị na anyị na-eme e, e, e, na anyị na-achọ ka anyị nweta parents o nweghị ihe anyị ji parents eme ụdị nwa ụdị ụmụazị e dedicatere ka anyị chọrọ na tradition bido kịta dedicatebe ya mmiri enwe ilo once said na onwere anụ nwa ya ọbụla gara ụka na gara ụka na unless ma ọ bụghọ n'ihu ya ọ bụgodu n'ihu ya sef ya nwa nwa nwa ya ọbụla gaa ụka na ya etigbu ya ọ bụrụ n'ihu ya nwa ya ọbụla gara ụka na ya onweghị oge ya ekete the same thing ka m nwa na onwe m I tell you the truth sị bido young catch them young ọ ife anyị nọzi kịta ma gị nwa na onwe gị na-ekwu na-akọ ife ị na-akọ this is the real dedication ekuru nwa ekunye ndị nwenụ ọ bụghị ikuru nwa ị na-ekuje another place nwa atolite kịta before 5 6 7 years ọ mara gọba ọjị mara gọba ọfọ mara many things dị n'omenala mara ife eji eme everything n'omenala mara ife eji agwọ ọya bido teke nke ya lụọla ya agwụ bido gaba before na-eme kịta eh, eh, eh, eh, izu izu ịnọ or izu n'atọ which is 12 days enyere ya onye ụwa ya ndị kpọbata ya chi e meere ya agwụ edubago ya n'okwu ndị ichie jere ya mmiri doziere ya ọnọdụ kpaara ya ụzọ aka efere nwatakịrị achawapụ ọ ife ndị nna nna anyị fa emere ha anyị ọ ife ndị nne anyị emere ha anyị anyị wee na-ata afụfụ kịta ọ ya ka emere ọnụ pụta na-ekwu okwu ekenekwee m gị deme deme ijele eze ọgbanje odogwu ka ị bụ ee eh, mmụọ na-apụ apụ ekenekwee m gị along time alongside na-ekene ndị ọzọ chi marine temple akwa ọkụkọ dem ee eh, mathias ezeakụ ee eh, ijele eze ọgbanje ee maazị dibia dem ụnụ ncha niile deme demenụ ndị pụtara online ma mụ nwa na onwe m voice of ichoku akakwu eji m aka nke m aka ikenga ma ndị ọzọ niile na-apụta abịa akọ maka African tradition ma ndị m cheta ma ndị m echetaghọ na mmiri enwe ilo ọkara akwụ dem ekelego m ụnụ ncha niile asị m deme demenụ deme demenụ ndị na-eme tradition ndị pụtara na ala Igbo ya-adị mma na omenala Igbo ya-akwụrụ ekene m ụnụ ekene m ụnụ ekene m ụnụ ekenekwasakwa m ụnụ asị m ụnụ gbadowenụ nke ahụ asị awụrụ asị m ya wụrụ Kennedy ebe ahụ asa thank God na kịta na na ndị ụka na-azọji onwe ha so biko ndị omenala ngwara ojienụ afụjienụ ndị ụka fa na-azọji isi onwe ha azọ and fa ya-azọgide esi n'obodo a naa ekenekwa m ụnụ voice of Ichoku bụ afa